mulungu anamuuza sauli pita ukaononga amaleki ndi china chilichonse chokhala m'mudzi mwawo sauli atapita kumeneko anaphwanya pangano potenga ziweto mulungu anakwiya ndi kumuchotsa ufumu posakhalitsa sauli anapepesa pofuna kuteteza udindo anali mfumu yakatangale samapepesa ndi mtima wonse lazarus chakwera waononga chuma anali ndi mwayi wokonza zinthu amatiuza kuti akuongola mafupa zinthu zikuyenda bwino amalawi akusangalala lero tikupita ku chisankho wasintha ndikuyamba kupepesa nthawi yonseyi anali kuti sauli anapepesa poteteza udindo nayenso chakwera akupepesa pofuna mavoti farao amaletsa ana aisraeli kuchoka ku egypt mulungu anamutumizira miliri yokwana 10 pachifukwachi farao analola maisraeli kupita ku kenani pofuna kuti mulungu amuchotsere miliri patsogolo pake miliri itachoka farao anayambiranso khalidwe lolimbana ndi maisraeli akuluakulu mu zaka 5 chakwera anakweza katundu 5 liters ya mafuta ophikira 40000 kwacha shuga simenti petulo zikusowa amalawi akulira ndi umphawi lero akulonjeza kuti adzasintha akangowina chisankho ali ngati farao amalonjeza zabwino pofuna kuti mulungu amuchotsere miliri atangochotsa anayambiranso khalidwe loyipa mcp ikufuna mavoti ndi akulonjeza kusintha akangowina adzakhala chimodzimodzi ngati farao akutsitsa fetereza lero musayese kuti akawina adzakhala chimodzimodzi adzamukweza ngati momuja adachita 2020 m'baibulo muli nkhani ya kaini ndi abeli kaini ameneyu atapha m'bale wake mulungu anamutemberera potero anapepesa ponena kuti ambuye chilango ichi mwandikhaulitsa kwambiri mukanachepetsa munthu ameneyu kaini samapepesa ndi mtima wonse koma anali ndi mantha ndi temberero lazarus chakwera tamumva akupepesa chifukwa akuopa chisankho wakhala akuzunza amalawi ndikumanama kuti akuongola mafupa kodi lero akupepesa chani akuganizira udindo wa purezidenti poyerekeza ndi mavuto amene akukumana ndi anthu kaini sanalabadire moyo wa abele koma mulungu atamutemberera amapepesa pofuna kuti chilango chichepe leronso chakwera kupepesa pofuna mavoti mukamuvotera ayambiranso kukweza zinthu komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station.
ndiye timanena kuti 16 september game ndi chimanga
tisakayang'ane pena koma pamene pali chimanga chingati M'bokosimo aika kamalo kochepa kwambiri. Chifukwa chani? Afuna mukachonga, mchongewo upite pa ena cholinga anene kuti ichi sichiwerenga. Tugwirizana? Cholinga abe voti athu. Ndiye tikakafika m'bokosimo kufatsa bwinobwino, kukangoti, odziwa kulemba kukangoti chani? Koma chochongacho chikhale ngati icho chisatuluke m'bokosi. Dpp Woyee! Amene timadhinda tikatenge ka inki pang'ono ndikupitisanso mkati mwa bokosi. Dpp woye! Komanso tamvetsedwa kuti ena aphunzitsidwa kuti akamakakupasani ballot paper azikaigwira kale ndi inki cholinga inu mukakachonga inki yawo ija ikagwire pena. Ndiye mukakangoona ballot paper Yoti ili kale ndi inki mukaibweze akupaseni ina. Dpp woyee! Chomaliza, kuvotera chipani chilichonse kupatulapo kuvotera dpp zikuthandauza kuvoteranso mcp. Tilola?

ine navomera kuyima kachiwiri pa zinthu ziwiri choyamba kuti ndipulumutse dziko lino chifukwa dziko lino lili pa

dpp oye koma nonse mukavote monga anena phiri make sure kuti chimanga folo musayiwale chimanga folo